igbo bụ igbo ekenekwa m ụnụ ana m ekene nwoke ana m ekene nwaanyị na-ekene okolo na-ekene agbọghọ ụnụ echefukwana na ọ mụnwa ba na agụda akụ ya mara anyị mma ozugbo ozugbo biko o nwe ihe m chọ igosi ụnụ maka ndị na-agbala omenala ọsọ ebe a Milan Italy Bergamo ihe a chọọchị Catholic chọọchị wọchị ya ya Catholic chọọchị na ebe Jizọs unu nọ ọkwa unu fụrụ ya Catholic chọọchị abi ọ fanwa bụ ihe nwe this area even this park ọ fanwa bụ ife nwe ya this park na ị fụ kịta a nụ ọ fanwa bụ ife nwe ya nụ ọ Catholic chọọchị na-akọntrol ya wọchị ya ọkwa ị fụ ihe a mermaid ihe a mamịwọta enwere festival ya today ịghọta na ya hia ọkwa ị fụrụ ya ka anyị bazia n'ime agwa unu na omenala be anyị amaka unu aya ekwe unu na-aka ntamotu ọ ndị wetara ọ katọlik chọọchị ọ fanwa dị ife a ka m gosizi unu nke bụ egwu na-agbanụ ịghọtago ife a paakị ebe ụmụaka na-egwu egwu ị chọkwa ịbịa relax ị relaxịa amarọ mgbe Nigerian gọọmenti ya alụbala ụnụ ụdị ya ọ dịgodo ọ bụrụ na Abuja adịọ sure na ọ dị na vileji ụnụ but each village each community nwere ya ịghọta ọ festival celebration of mermaid ka a na-eme today ịghọtago m just chọọ ime the vidio ka ọ dị nkenke mana unu fụ ndị eze nwaanyị fụ ndị dibịa kwesịrị mamịwọta ihe a chọọchị chọọchị premises ihe a ụlọ ụka ụnọ ụka bụ ihe nwe ebe a nụnwa ọ hanwa na-akọntrol ya ị fụrụ ya steji ebe a ga-apịa egwu ịwọchizie akwa anyị na-amanyezi ndị dibịa na ndị eze nwaanyị na-ama isi na-ama isi na okwu agwụ ha na ya na ya unu ya afụsị ihe niile anwa ebe a ihe a n'ụlọ ụka even today sef a kalụ hia ụka kwa afta a kachara ụka aka alụfụ ya ee ị fụrụ ya fụrụ akwa ha manyesi ihe a ụka n'ime ụlọ ụka dị ihe a ihe a chọọchị bụ ihe nwe hia chọọchị premises ọ hanwa bụ ihe nwe hia ị fugie ee agwa unu na-anọ na omenala be unu unu ajụ ee unu ajụ na-anọ na omenala be unu omenala be anyị amaka lee ya mmadụ aya akọziri gị ebe a ka ị ga-afụsị ụmụ kịrịkịrị ụmụazị ị ma afụsịkwa ụmụ kịrịkịrị ụmụazị ya na na what do they call it ị ma afụsịkwa ha na na chọọchị but this kind of celebration bụ ife ị ga na-afụ ịghọtago negasị ya na ihe ha na-elegasị ị fụrụ ya ị fụsị ihe ha na-elegasị jewelries ha na-elegasị ihe mmiri ihe a niile a ihe sicha na mmiri ọ ihe ha na-elegasị ị fụrụ ya ị fụrụ ya akwụkwọ mmiri gasị ma ndị eji eme incantation ị ya-afụsị ya here nwere ihe ị ga-afụ here a ga-emekwa ya today emekwa ya tomorrow so na ọ ka unu wee fụ Ciao! Igbo natanụ be anyị natanụ na omenala na omenala be anyị amaka nke bụ nke gị ị marọ ihe ewetara gị ị marọ ife enye gị because ọ bụrụ na ị ma ihe enye gị ị kwesịrọ ịdị na-akọrọ ndị dibịa ọnụ ọrụ dibịa abakwana n'iru akwụkwọ dịka ọzọ nwa mgbakwu abụọ si wee kwuo ya ọ bago n'iru akwụkwọ ọkwa church na-eyizi akwa ndị dibịa were eme ihe na na ya ihe a ga-eti na ya na ya ha na-ecelebrate eh, mermaid watchịa ya na ya na nwaanyị ọdụ azụ ihe a ndị Catholic Church bụ ihe nwe this premises both this park o oh, wee gbagokwa ọ fanwa bụ ife nwe all ekenekwa m na ọ ga-adịrị anyị na mma eh, ọ ga-adịrị nwoke mma ọ ga-adịrị nwaanyị na mma onye ọbụla kwudo n'eziokwu na omenala Igbo ga-adị na anyị ga-anachigatakwa because na anyị amalọ mbụ na ọ fanwa bụ ihe bịa welu nke anyị wete na be ha ọ na-edozi be ha ọ na-ama mma ee unu fụzi onye na-eme omenala unu a na-akwụ iyi na ihe ọ na-eme adịrọ mma anyị ga na-egosi unu maka na anyị bịa ịchụ ego bịakwa ka anyị mụtakwa ka anyị mara ihe anwa bụ ihe melụ be ha ji wee na-aga n'iru anyị bịakwara ya mana o nwe ndị bịa ịchụ sọ ego mana mụnwa bụ a na-agụdo akụ abịa m ịchụ ego and m ga-achụtadị ego mụtakwa ihe mere ha ji be ha ji welu dị mma so that mgbe ọbụla m ji wee nata be nna m ka m mee ya ka ọ dịkwala be anyị mma na ọ ihe dị na ya ihe niile abụrọ ego akwụkwọ ọ bụrọ ịgbaji pen maka na ị fụ kịta anụnwa n'ụwa ị fụ na ndị gbajiri pen na be anyị ka ezuzu ezuzu ekenekwa m unu ya malụ anyị mma ozugbo ozugbo ụmụ Igbo